onye nyere ya enye onye nyekpana ya enye dọkwa enyekpana gị ga-enye akụ isu ebe niile but ụfọdụ n'ime anyị aga ekpe enye gị ga-akpachie enye gị ga-akpachie chineke nye gị gaa akpachie mmadụ ibe gị nye gị gaa akpachie gaa wụọ gaa wụọ nna m ọha ịkpata ọrụ ahụ ị rụgasị ee go onwe ka gị lega ama anya go onwe ka gị lega ama anya ọrụ ahụ ịnụsị enwere ya etila gị ya ọrụ ị rụgasị o nwere onye tila gị ya but a jụọ gị si onye onye aka makwa ahụ si mee ahụ ndị Abuja ahụ ndị Port Harcourt ndị Abuja na ndị Port Harcourt a ị ma ebe esi ewega ọrụ nyela ndị ọzọ aka nyela ndị ọzọ aka onye mere gị ihe onye mere gị ihe chineke ekpekpala ị na ha arụ ọrụ ụrụ na ị na ha ọrụ ọrụ n'ọrụ iri afọ abụọ ị na ha arụ ọrụ ọrụ iri afọ atọ otu onye kpa otu mkpụrụ onye even gateman ọkpara ribonye i tile ọrụ hei chineke ekpekpala ihe ka ọwụ nene kpa onye nyekpana ya nye ndị ọzọ nye ndị ọzọ ọ nwere abụrụ o ji awụrụ ụkpa ụkwụkpa ṅụọ nga gile anya ebe nwanne ṅụọ gile anya ebe nwanne ṅụọ gile anya ṅụọ nwanne ị ga-ajụ ọchị Chineke ihe ka ọwụ nene but enyela gị ga akpa ga ṅụzie mhm ị na-awọ nna m ọha ị chọ onye ga-asala gị moto mhm ee ọ na onye ga-azala gị ụyọ ee ọ dị mma kpa ahụ Ah, ah, ọ mara mma ma chee akwa echi o chee akwa echi ị mụkwarasị ụmụ echi na gịnị ga-akpa fon otu nwa m agụchala enyela ya aka but ma ịnụ ngagharị onye inyere aka ahụ ndị Abuja ị ma kpa eji ewega ị ma kpa eji ewega ọrụ gbapala misha ga amakpa eji ewega ọrụ dịka ọwụ nene onye nyere nye ndị ọzọ nye ndị ọzọ amaala akpara ibe gị nye ndị ọzọ nye ndị ọzọ dịka ọwụ nene kpa dịka ọwụ nene nye ndị ọzọ enye gị ga-enye enye gị ga-enye akụ eje ebe niile chineke mee ndị nwere anyị nna mara na asọchi anyị jibe a na-eme ihe ị ga-ahụ akụ eje ebe niile onye nyere ya akpa wọlichie ha aka ike ihe ka ọwụ nene ihe ka ọwụ nene ihe ka ọwụ nene nye onye anụ nye ndị ọzọ ọrụ nye ndị ọzọ ọrụ ọrụ arụrụ ndị ọzọ rụọ ọrụ ahụ ee achọghị onye ga-emebi aha m achọghị onye ga-emebi aha gbakwala m mana mmadụ tile gị aha nga ahụ iri arịkpara aha onye ahụ i mebiri gaa na agbamsi ihe niile ị nwere nu ozugbo onye ọla ga-emebicha aha gị ee Chineke bụ ihe ka ọwụ nene ihe ka ọwụ nene kpa Chai! ndị ọzọ aka Mm? mara kpa ha rị isi ihe m agba gị wụ ụwa ejikwala apala ya aka ike ị nwerezi ike nwee elu ume ala nwee ihe niile ọ wụ ị nwechara kpacharara onye ahụ anwụ echi ọ sọkpọ ịwala mana ọ wụ onye i nyere aka ọ ga-emekwa obiọma onye ahụ ejikwanụ ihe enyela ndị ọzọ aka ọ kpa eji eme ya enye ndị ebe enye ndị ebe ịwala enye gị gị enye enyekwanụ gị gị enye akụ eju ebe niile ịwala ụfọdụ ndị ke nọ mba ofesi ịkpa ị nọ mba ofesi ee anyị kpọrọ onye isi gị kpọrọ ọkwanụ hmm. anyị kpọrọ onye isi gị kpọrọ ọkwanụ nyere gị mmanwụ eme ihe one naira gị si kpọọ gị akpọ gị gị sendị ego ịwala enweghị twenty naira akpọ gị gị sendị ego so that ị maracha gị ka akpọrọ ịkpata Chineke ihe ka ọwụ nene gị yọrọ yọrọ gosi ụmụ na nyenụ ṅụọ mme nyenụ ṅụọ mme nyenụ ṅụọ mme onye ọla aṅụ mme onye ọla aṅụ mme ijikwanụ nwa ụzọ ahụ ṅụjuo zụa mme nye ndị ọzọ ṅụọ ọ gaarị mma onye mere anyị ihe onye mediri anyị ihe ndị Owere anyị ihe ka ọwụ nene kpa hmm? ihe ka ọwụ nene kpa onye nyere ya nye ndị ọzọ nye unu ndị ọzọ o nwee ike ruola onye elu ruola onye ala ọgwụ ọnwụ n'ihi na ndị irie ndị eri o jekwa ewe ndị iwe akwụwala nyelanụ ndị ọzọ aka unu nyela anyị aka akụ eju ebe niile ọ ihe anyị ji bịa taa ọ ihe anyị ji bịa taa nyekwala ndị ọzọ aka nyekwala anyị aka nwa origoro nwa otekoro agahụ gị nche ya agahụ ụmụ gị nche ya agahụ ndị ọzọ nche ya na-echekwumala ihe ọ bụ i nye ya 1000 nye ya 2000 gị nyekwa ya taa ị ga-enyekwa ya echi ị ga-enyekwa ya nwanne echi kụziela ya kpa eji eji azụ enyemala ya azụ ọ ihe anyị ji bịacha ndị Owere anyị ma ịkpara ụlọ ndị ọzọ ọ kpa ndị ọzọ eji eme nwe nwe nwe enye nwanne nwe nwe nwe onye onye nwe onye onye nwe onye onye azụ ebe niile hụrụ ụmụnne nwe ha chekwa jejuru ọ o ji eme ya ịwala ee nga ọla elu gbalịsi ike nyere ndị ọzọ aka ịwala a Chineke ga gị nchega ndị Owere anyị ekelela be nna